Muchitepo chiyani ngati mwasiya kufirana m'banja mwanu? Video iyi ndi ya number 3. Yoyamba tinakamba zomwe zimapangitsa kuti musiye kufirana. Ya number 2 tinakamba zizindikiro zake zosiya kufirana. Kuti mukasiya kufirana zizindikiro zake zimakhala zotani. And then yomalizira ya number 3 tikukamba kuti muchitepo chiyani now kuti mwazindikira kuti m'banja munotu sizilinso mmene linalili kale or mmene zinthu zinalili kale mwasiya kufirana so kuti muzimvetsetse bwino mutakayamba video yoyambirira ndionesesa kuti ma links onsewa ndipange share mu comment section or mutapita ku timeline mukapeza ma videos onsewa nthawi zonse ngati ma feelings achoka imakhala sign yonena kuti china chake chachikulu eti chikufunikira attention m'banja mwanumo so ichichi chisakhale chinthu choti ikhale signal ya inuyo kuti mupange give up ya kuti poti ndiye tasiya kufirana ndiye banja lithe aliyense aone kuti alowera kuti nkhani yake si imeneyo komano nkhani yake ndikuganizapo kuti kodi ndingathe kuchitapo chiyani so ndifuna tigawane zinthu 7 kuti timazigwiritsa ntchito kufirana kuja kutha kupezeka zoti kwabwereranso fa ngati inuyo uyu mumusiye chifukwa cha izi chimene chikukulimbitsani mtima kuti winayonso sizikachitika ndi chani so you end up upezeka zoti mwasiya kamulu ka anthu in the name of kuti maf- mafiru olo kufirana kunachoka chinthu choyambirira cha number one you have to talk honestly without attacking ngati mwazindikira kuti kufirana m'banja mwanu kwatha simukuyenera muyambe kupangana attack mukuyenera mukhale pansi ndikukambirana mtima uli pansi wina aliyense mupange space yoti mufunsane wina azitha kumfunsa wina ndikumuyankha wina winanso azitha kumufunsa wina winanso ndikumuyankha wina ndikumafunsana mafunso ofunikira aja kunena kuti kodi chasintha chi- chapangitsa kuti tisinthe ndi chiyani or ndi chani chomwe iweyo ukuchim- ukuchimisa kwambiri chimene ineyo ndinkakupangira fa kuti muzazionesese zimakhala kuti munkapangirana zinthuzo kale mwachita kusiya panopa so kukambirana uku kukhale kwa calm kodekha eti komanso ko- komumvesesa munthu wina pakhale active listening kumumvesesa wina aliyense amalize pakhale timati honest conversation kukambirana koona osati konama so muzaona zonena kuti zimapanga reveal ma hidden issues zimakumba zinthu zomwe zinakwiririka pakati panu zimene simmaziona pa surface so kumakhala kukambirana ndithu kofunikira so kukambirana kukhale number 1 number 2 you have to rebuild emotional consistency mukuyenera muonesese kunena kuti pakhale consistency pakati panu so distance often comes from neglect kusaganizirananso kuja or kusalabadirananso kuja nthawi zambiri kumayamba chifukwa chonena kuti pali neglect kunyalanyaza so mukuyenera kavuto kakunyalanyazaka mukachose chifukwa chimene mungadziwe nchonena kuti mukuyenera mupange set ma simple routines that keep you guys connected ndi zichani zomwe zimakupangitsani kuti muzikhala connected zinthu zimenezo musazipange neglect ngati pamakhala tiyerekeze tima check-ins ta usiku ana agona inu mumatengana ndikukakhala pena pake tazionesesani kuti izi zikuchitika kudyera pamodzi kuja ndikofunikiranso kwambiri komanso mwina tima short walks akazanga tatiyeni kashosholo kena kache izizi ndizofunikira kwambiri ndi zomwe zimapangitsa kuti pakhale emotional consistency so you have to rebuild this and you have to maintain this komanso chinthu cha number 3 bring back small acts of affection muonesese kunena kuti m'banja mwanumo mukumabweresamonso tima affection ting'onoting'ono chifukwa chimene mungadziwe nchonena kuti mafeelings sikuti amabwerera ndi zinthu zazikulu sizikufunikira kuti ndiye mukachite kugula chigalimoto nkupasa mkazi wanu ndiye kuti mafeelings abwera mukachite kumugulira ndege mukachite kumugulira tichanchani ayi ndi tizinthu ting'ono ting'ono tima daily actions small actions timene munthu umapangirana tsiku nalilonse tizinthu timeneto ndimene timabweresa ma feeling kwa wina ndi mzake kukhalira limodzi tima gentle touches eti tima checking on each other eh, kumatchekana Akazanga ndangokuyimbirani ndimafuna ndingodziwa kuti moyo wanu uli bwanji masana. Amuna anga ndakuyimbirani ndifuna ndingokuwuzani kuti ndimakukondani olo zintchito zimene mmagwira ifeyo timaziwona ndipo timayamika. Kupangana check uku kumabwezeretsa magazi, zichewa zamasiku ano, and zimampangitsa kuti moyo wanunso ubwererenso, kukoma kumene mumapanga share anthu awiri kubwererenso. Izizi nzofunikira ngati mufuna kuti kufilana kuja kubwerere. Komanso chinthu cha number 4 chimene mukuyenera muchite, you have to fix unresolved hurts. ngati munavulazana ngati munapwetekana nthawi ina yake mukuyenera anthu inuyo muonetsese kuti mavuto amenewo muthane nawo chifukwa zimabowa ziya zomangokumba nkhani zakalekale munandilakwiranso chakuti chaka chakuti chakuti and yet ndi lero ndi 2025 inu mukubweresa ma issues a 1999 izizi mmayeneka muzipange fix and mukazipanga fix muziyiwale chifukwa ma unhealed wounds awawa amapha chikondi pang'ono ndi pang'ono so tazipangeni address mwachangu kaya ndi ma past betrayals kaya kusalemekezana kaya ndi ma arguments kumangokangana kosatha ma issues awa muthane nawo chinthu china ngati mukufuna kufilana kubwererenso m'banja mwanu chinthu cha number 5 you have to work on yourself too mukuyeneranso panokha muzione kuti kodi ndi mavuto anji amene inuyo muli nawo muli ndi stress imene isakumukhuza wachikondi wanu are you overwhelmed are you unhappy for your own reasons muzione kuti mwina nkutheka simukusangalala osati chifukwa cha mwamuna wanu kapena mkazi wanu mwina pali zifukwa zina so mukuyenera nokhanso muzipange evaluate zinthu zimenezozo ndi kuzithetsa zinthu zimenezozo so you have to work on yourself and improve ndikutengereni ku chinthu cha number 6 chimene mungathe kupanga you have to create new shared experiences mbanja muja mmafunika kubweretsanso tima experience tanyuwani taonesesani kuti mukupanga chinthu chomwe chikupanga break ma routine nanena kale mu video yapita kunena kuti zizolowezi izinso ndi zomwe zimapanga kill ka vibe ka mbanja muja so kill those routines break those routines tabweresani tizinthu tina eti tapangani tayenderani limodzi akazanga lero tiyeni tingoyenda tipite ku zalewa tibwerereko akazanga tiyeni lero tingoyenda tipite ku kamphata tibwerereko akazanga lero tiyeni tingoyenda tipite ku nkhata bay nde tibwerereko mmakhala mwagawana ka experience kanyuwani tabwezeresani tima hobbies tija ti- timene mmatikonda tija kumenya kampira ndi akazi anu kuthamangitsana ndi akazi anu olo mwina kutengana kukapanga charity work akazi anga tiyeni tikangopereka ti zovala tomwe sitimavala ti kwa anthu ena ake limodzi kuphika limodzi izizi zimathandizira kuti zibwezeretsenso teamwork m'banja mwanu komanso zibweretse ka vibe ndi kukoma kuja m'banja mwanu chinthu cha namba 7 chimene mungapange kuti kufirana kubwerere m'banja mwanu ndicho don't rely on feelings alone akuluakulu osangopanga rely pa ma feelings okha chifukwa mukuyenera mudziwe kunena kuti chikondi chichi chimapangidwa